agọzikwutere ka elu gị ikpeazụ chineke bụ ya nke na-ekpokọta ndị mmadụ niile ụbọchị nke ikpe onye onye mere onye mere ezigbo ihe chineke ya tinye n'ala eze onye mere ajọ ihe na chineke ya kpọọ ya ọkụ n'ime ọkụ mmụọ ka chineke zọpụta ndụ anyị na mkpụrụ obi anyị niile ka anyị ghara ịba n'ọkụ anyị na-enwe nkwenye n'onwe gị chineke nke tozuru etozu anyị na-efe bere sọsọ chukwu kere eluigwe kere ala kere anyị ka maka maka ka anyị ya ga-efe ma anyị na-ekpe ekpere ka onye ụzọ anyị bụ prọfet Muhammad ka udo na ngọzi nke Chineke dị na ya ka Chukwu ize n'elu ya na ndị azụ ya na ndị ezinụlọ ya na ndị ile na-akwado ezigbo ihe na ezigbo omume ya si mgbe ụwa ji abịa n'isi njedebe anyị na-arịọ ka Chineke yize na anyị ngọzi na amara ya n'oge dị n'iche n'iche o onukwuta azụ ọbụ anyị tụọ egwu Chineke anyị bụ ndị kweta na Chukwu tụsie egwu Chukwu ike mara na anyị Chineke gbara anyị akaebe anyị afụla enwe ọnwụ ma ọ bụghị na anyị so ezigbo ụzọ nke Chineke ya bụ ụzọ nke Islam anyị bụ ndị na-ayọrọ Chukwu maka ezigbo ihe Chukwu mere anyị n'ụzọ dị n'iche n'iche ọ bụladị ebumọnụ a anyị buru na mkpụrụ ụbọchị iri na atọ Chineke nyere anyị ka anyị buchere n'udo were wee pụta na ya ka Chineke nye anyị ngọzi dị iche iche ihe niile anyị mere ezigbo ọrụ ile anyị rụrụ arịrịọ ile anyị rịọrọ mkpuchi ile anyị rịọrọ Chineke n'ime ya bụ ọnwa nke ebumọnụ nke gwụrụ ụnyaa ka Chineke nabata ya bụ ekpere mmaji pụrụ ka Chukwu yizie na anyị ezigbo ihe nke dị iche iche maka n'ezie Chineke na-agwa anyị sị anyị rịọ nya na ya ji aza anyị ekpere anyị rịọ nya mkpuchi na ya ji ekpuchi anyị anyị rịọ nya enyemaka na ya ji nyere anyị aka anyị na-arịọ ka Chineke were maka ụkwụ ụka wee nyere anyị onye ụzọ anyị prọfet Muhammad udo na ngọzi nke Chineke dị na ya na-ekwu sị onye niile buru ọnụ mkpụrụ mbọ onye niile buru ọnụ n'ime ọnwa ọnwa nke Ramadan ya bụ ọnwa ọnwa nke iteghete na ọnwa ebumọnụ n'ime okwukwe na nke Chineke na-arụ ọrụ dịka onye nke Chineke na chineke ga-agbaghara onye ahụ njọ niile ọ bụ metere n'oge gara aga o unu bụ ndị mmadụ unu tụọkwa egwu chineke o nwekwaghị ụzọ mgbalaga abụghị bere sọsọ ma anyị na-atụ egwu chineke site n'ime ihe anyị na-ekwu site n'ime ihe anyị na-eme site na ihe anyị na ngozi anyị na-agozi onwe anyị n'ime mkpụrụ obi anyị anyị tụọ egwu chineke ma ihe ile anyị na-eme anyị nwere egwu chineke anyị mara amara n'ihe bụ ya bụ ihe kachacha na ofufe chineke ikwenye na chineke dị naanị onwe ya ma anyị kwado obi anyị shike site n'ime enweghị mgbanwe obi efebe chukwu ka efebe Kristi. anyị mara amara na chineke na-edo anyị chineke bụ ya bụ ekwere anyị nkwa na ya na-ekweta ezigbo ihe niile anyị emele ihe ezigbo okwu niile anyị ekwule na ya ga-anabata ma ya ga-agọzi anyị n'ime nke anyị kwufutere ihe nke anyị rụrụ iwe obe anyị na Chineke agbaghara ya maka na ya bụ ihe eze itoke tiri anyị iwu nya n'ime akwụkwọ nsọ ya nke bụ Quran Karim mgbe ọ na-ekwu sị na nya ekedịghị ndị mmadụ na ndị mmụọ ma ọ bụghị maka ka efe o unu bụ nwanne m ndị kwetere na Chineke anyị mara amara na mmadụ idebe iwu ihe niile nyere gị debe Ya bụ nkwenye niile e kwenyere gị mee gbaa mbọ n'imezuru elu na nkwa niile i kwe maka na ọ bụ nnukwute ihe bụ okwu nke Chineke ga-ajụ anyị ese ya ụbọchị nke ikpeazụ Chineke na-agwa anyị sị onye niile enyere ihe tọpe maọbụ onye niile echiri echichi maọbụ onye niile anụrụ ihe ọbụla ihe gbasata ihe ọha maọbụ ihe ya gba mbọ n'ogbe maka na Chineke ya ajụ ya ese ya ụbọchị nke ikpeazụ Chineke na-agwakọ anyị n'ime akwụkwọ nsọ sị na Chineke na-etinye anyị iwu anyị gba mbọ na anyị debere ihe niile enyere anyị debe na ụzọ nke Chineke ma anyị gba mbọ na anyị wefere ụzọ anyị mara amara na Chineke hụrụ anyị n'anya ma ya adị kpatara ọ na-etinye anyị ezigbo iwu nke dabara anyị n'ime okwu mkpụrụ okwu nke onye ozi anyị bụ prọfet Muhammad n'ime okwu ya nke a natara n'aka Abu Huraira ọ na-agwa anyị sị na o nweghị ka prọfet ya akwụrụ wee nye ha sermon wee gwa ha okwu chukwu berụ sọsọ ọ na-agwa ha sị na o nweghị okwukwe nke a ga-asị na mmadụ nwere ọ bụrụ na onye ahụ na-enye ya ihe ọha na ọ ga-ebute ma anyị mara amara na o nweghị ụzọ ofufe mgbe onye niile ga-enweghị eziokwu o nwere okwukwe anyị mara amara na taa nwa bụ ụbọchị nke anyị na-enwe aṅụrị n'ụzọ nke dị n'iche n'iche ma anyị mara amara na Chineke tiri anyị iwu ka anyị wefute ihe a na-akpọ ihe onyinye nke a na-ewefute maka ụdị ọnọdụ nke taa ka ndị nwere na ndị enweghị were wee nwee obi aṅụrị ka aṅụrị wee wee jupụta n'ụwa niile ma na mmemme ha ọ bụ nọ ya bụ Chineke mechipụta anyị mara amara na chineke tikomere anyị iwu ọzọ anyị bụrụ ndị na-arịọ nya enyemaka anyị bụrụ ndị na-arịọ mgbochi anyị bụrụ ndị na-arịọ ya mgbaghara n'ehihie n'abalị na mgbe niile ma anyị mara amara na chineke na-agwa anyị n'ime koran sị anyị rịọ nya n'abalị anyị rịọ nya n'ụtụtụ na ya na-aza ha niile anyị mara na onye ozi anyị bụ Muhammad udo na ngọzi chineke dị na-agwa anyị sị onye niile na-arịọ chineke ihe nya rịọ nya site na nkwete n'ime obi nya na chineke ya egboro ya hadisi e wetara n'aka Tirmizi na Imam Ahmad na mgbe mmadụ kwesịrị ịrịọ chineke ka chineke nabata arịrịọ chineke mmadụ rịọrọ onye rịọrọ chineke na oge dị nhanụ ya bụ dịka oge mbọchị nke juma maọbụla oge mgbe ndị mmadụ kpesịrị ekpere ugboro ise n'ihu chi maọbụla mgbe mmadụ kpọrọ isi ala maọbụla mgbe mini na-ezo maọbụla mbọchị arafa maọbụla bidote n'etiti mgbe akpọrọ ekpere na before na-ebido ekpere maọbụlege mgbe n'ime ọnwa ramadan anyị gara maọbụlege n'ime ụkarachi nke ikpeazụ maọbụlege oge ee a na-ebido ibu ọnụ maọbụlege oge a na-ekeri ọnụ maọbụlege mgbe mmadụ nọ na njem